inshallah alhamdulillah i ka ɲininkali diyala n ye kosɛbɛ i k'a lɔn mɔgɔw tɛ kelen ye mm, kow ka ca mɔgɔw tɛ kelen ye ni mɔgɔ min m'a faamu o ka yafa mais ne fɛ kuma jugutɔ ye eh, sule mawududu yɛrɛ kɔrɔ ye mun de ye mhm. nɔsɔndiya tɛ wa mhm. kira bangeni nɔsɔndiya mhm. mais ni nɔsɔndiya i ka kan ka fêter n'i ka parents ye mais n'i wulila ka bɔ i ka parents kɔrɔ i bɛ taa fɛti kɛ ni jɔni mawududu ye nɔsɔndiya le ye o mais i le bɛna voyage kɛ k'i ba ni fa to yen k'i bɛ taala mawududu kɛ yɔrɔ wɛrɛ karamɔgɔ tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna est ce que k'a faamu ka ne kulibali to balo la mɔgɔw bɛna ko caman faamu parce que an tigɛ jan tɛ mɔgɔ la an nata tɛ mɔgɔ ma wa an tɛ nata mɔgɔ ma bi fo lahara e k'a lɔn o de ka karamɔgɔdenw sɛgɛn quoi ka sigi ka mɔgɔ kɔnɔ a ye n'a d'i ma i tɛ se ka tiɲɛ fɔ donc k'a f'i ɲɛna sule ni waa bi naani b'i bolo i ka kan ka déplacer ka taa mawududu kɛ ok mawududu ye fɛti le ye kira bangeni nɔsɔndiya le i le bɛn'i fa ni ba to i bɛ taara mawududu kɛ jɔn fɛ ne m'a faamu i bɛ taa mawududu kɛ jɔn fɛ i ka kan ka nɔsɔndiya min k'i ka denbaya kɔrɔ i muso an'i ya denw ani ba ani fa k'o siginin to yen k'i le bɛ waa bi naani ta ka voyager ka taa mawududu kɛ k'a sɔrɔ i bangebaaw siginin bɛ yen i ma se ka waa tan mako ɲa o ye i le bɛna bɔ ka taa waa bi naani can ka taa waa kɛmɛ can o b'a fɔ ko la ilaha illallah sule o tɛ bɛn sinon en réalité i m'a fɔ ko mawuludi man ɲi oui mais a kɛcogoya a kɛcogoya le man ɲi a kɛcogoya an bɛ mawududu kɛla cogo min na nin o le bɛ mɔgɔ sɛgɛn donc an bɛ mawududu kɛla cogo di ni mawududu sela mawududu bɛ sela ten tu as 200 000 pour voyager tu as 500 000 pour voyager est ce que i n'i ya bangebaaw i bangebaaw bɛ cogo d'i bolo sule dɔw bɛ bɔ faransi han dɔw bɛ bɔ amerique dɔw bɛ bɔ états unis dɔw bɛ bɔ allemagne dɔw bɛ bɔ espagne ka na mawududu fêter u ka karamɔgɔ fɛ o bangebaa fila t'u ye n'u ɲɛ ye u bɛna n'a mɛn kɔfɛ ko an den nana ka segi n'u segila n'u k'u wele ko problème dɔ bɛ so kɔnɔ u b'a fɔ ko non j'ai trop dépensé n taara n karamɔgɔ fɛ n taara duwawu ɲini a bɛɛ lajɛlen ye jɔn de k'a f'i ɲɛna karamɔgɔ duwawu bɛ kɔfɛ bangebaa duwawu de bɛ ɲɛfɛ n'i ba k'i danga ni danga k'i minɛ ka ban karamɔgɔ si ka karamɔgɔ si tɛ se k'o dangari bɔ est-ce que k'a faamu n'i ba k'i danga ni danga k'i minɛ karamɔgɔ si nabi ɲuman si kira si ka duwawu tɛ se ka duwawu tɛ se k'i bɔ a la i ba ka danga donc k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an bɛ voyager ka taa mawududu kɛ mais an y'an janto an bangebaaw la seku b'an fɛ o ye tiɲɛ de dugu nin yɛrɛ kɔnɔ yan karamɔgɔbaw bɛ yen i bɛ se ka mawududu kɛ i b'i ya bangebaaw nɔsɔndiya ni su kola i bɛ bɔ i bɛ taa mawududu kɛ i bɛ taa kɛnɛ dɔ kɛ i bɛ taa mawududu kɛ 200 mille francs b'i bolo nin i ka waa tan di fakɛ ma ka waa tan di bamuso ma kira nɔsɔndiya de ye bi ye n mako b'a la a ye duwawu kɛ n ye bi lon nin yɛrɛ barika kama ele bɛn'o wari bɛɛ ta ka taa di karamɔgɔ ma ka na sunɔgɔ i bamuso bɛ taa filaburu feere ka na i balo n'a ye i le cɛbakɔrɔ seku o tɛ bɛn fo an ye ko dɔ filɛ o yɔrɔ la quoi kariw bɛ fa an bɛ taa voyage la an bangebaaw ka jɛn an t'u ɲini dɔw yɛrɛ bɛ taa yɛrɛ a bangebaa yɛrɛ t'a dɔn ko a taala a masa fila t'a dɔn k'o taala o diminin b'o kɔrɔ yanni ka mawuduru yɛrɛ organiser ka da laban ka kɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ kɔngɔ b'a la i b'i ya denbaya kɔnɔ fa k'i bangeba fila nɔsɔndiya o le ye mawududi ye o mawududi ma tɛmɛ nin kan o n'i yɛrɛ le ye mawududi hakika ye i ya denbaya kɔnɔ ka fa est ce que ka faamu i ya quartier kɔnɔ n'i bɛna ko fitinin dɔ le organiser mɔgɔw ka na nɔsɔndiya kɛ mais bangeba fila nin k'a dɔn ko kira bangena bi an ka den dɔ fana woroden b'an bolo a bɛna an ka nɔsɔndiya yira mɔgɔw la bi est ce que ka faamu an bɛ exemple ta an bɛ kira ka bangeni nɔsɔndiya de kɛla o ye tiɲɛ ye mɛlɛkɛw yɛrɛ b'a kɛla o ye tiɲɛ ala yɛrɛ b'a kɛla o ye tiɲɛ ye mais an bangebaa an bɛ mun de k'olu ye kira bange don an bɛ mun de ɲ'o ye camanba ye u bɛ bɛn ka wuri la u bɛ bɛn ka wuri la karamɔgɔ t'u janto nin la ni mawududi sera ten dɔw bɛ se ka taa mawududi financer han miliyɔn bi naani miliyɔn tan miliyɔn mugan karamɔgɔ dɔ ye k'a sɔrɔ e baden dɔ bɛ a tɛ baara la sule i sinji dɔ bɛ a tɛ baara la mais i le tɔgɔ ɲuman de bɛ karamɔgɔ da la i le sinjiw bɛ lalabon kɔnɔ u tɛ se ka dumuni sɔrɔ k'a dun u tɛ se ka fani ɲɛnama sɔrɔ k'a don u ka kalan ma sara i le yɛrɛ ba bɛ yen juru bɛ ɲini k'a faga dugu kɔnɔ i dɔgɔmusow bɛ yen i dɔgɔninw bɛ yen i ka kabila bɛ yen kɔrɔkɛ dɔw bɛ yen u bɛ village la u bɛ sɛnɛ kɛ la i le ma se ka waa kɛmɛ kunko ɲ'o ye i le bɛna miliyɔn mugan ta k'i bɛ taga don k'a d'a di karamɔgɔ dɔ ma ko a y'a minɛ ka duwawu k'i ye mawududu la i bɛ diɲɛ sɔrɔ mais i tɛ lahara sɔrɔ i bɛ diɲɛ sɔrɔ mais lahara ala ka nima i kan'i jigi d'a kan est ce que mɔgɔw bɛ ko kelen faamu wa sule n b'a fɛ ka min walawala mɔgɔw k'a faamu an bɛ dɔw bɛ dɔw don jahanama kɔnɔ dɔw bɛ dɔw don arijana kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn kalama kuranna tɛ yan an b'a kalama hakika la an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ la

o bɛna t'e fa ɲinink'o la e k'i ya denw mara cogo di i ka ko kɛ cogo di o bɛna t'e bangeba fila ɲinink'o la su o ye ko juguba de ye est ce que ka faamu donc k'a yira mɔgɔw la an y'occuper an bangebaw la est ce que ka faamu an y'occuper an bangebaw la an y'an bangebaw fila y'an jant'o la mawududuko ye tiɲɛ ye mais an bɛ wari min ta la k'a don karamɔgɔ la an y'an janto an bangebaw la ni karamɔgɔ tɛna taa dalilu ɲini kana na siya kan o y'a to yen o ye dalilu ɲini karamɔgɔya yɛrɛ kɔrɔ le ye dalili bɛ n bolo fɛn bɛ n bolo mɛ ni mako mɔgɔ ma na n mako ɲana an kana mawuduru ta ka kɛ commerce ye a commerce bɛ yɔrɔ min na n'an ka wari min sɔrɔ an b'a don filiyamusow la mais an kana taa katikatu ka taa lu jɔ n'a ye ko kira bangeni nɔsɔndiya ni hɛrɛ la an ka sɔrɔ ten an bɛ wari min sɔrɔ filiyamusow ka kan k'a dɔn an ka quartier la ko vraiment kira bangela a nɔsɔndiya kɛla yatimadenw ka kan ka ekɔli sara i ka kan ka yatimaden damani bɔ firi la soit k'o bɔ degu la pour que mɔgɔw k'a dɔn ko kira bangela a nɔsɔndiya le kɛla e bɛ taa juru ta i bɛ taa bazɛn juru ta mawududu banni i bɛ taa bazɛn wari sara soit n'i ma wari sɔrɔ bazɛntigi b'i wele i bɛ portable faga i ka jɔn ka mawududu de kɛ k'i bangeba fila to i ka kan ka waa mugan min d'u ma i k'a ta ka kɛ tɔgɔ ɲiniko ye bi mawududu kɛmɛ mawuduru kɛmɛ a bi wɔɔrɔ nin bɛɛ ye tɔgɔ ɲini le ye a bi wɔɔrɔ nin bɛɛ ye tɔgɔ ɲini le ye bɛɛ tɛ bi naani de à peu près a bɛ se ka kɛ ala ko ye mais bi wɔɔrɔ nin bɛɛ ala ko parce que i bɛna taa karamɔgɔ fɛn o fɛn min bɛ na kɛnɛ kan o bɛna fɔ ko ni karamɔgɔ nin bɛ ten ni karamɔgɔ nin bɛ ten i tɛna kira tɔgɔ mɛn o da la fo ka t'o ka mawuduru kɛnɛ ban i tɛna kira tɔgɔ mɛn o da la Eh, tu vois alhamdulillah sule i ka kuma ɲɛnama de fɔ mhm. ni question nin ka ɲi kosɛbɛ mɔgɔw bɛ tulo waga u bɛ wulibali lamɛn kosɛbɛ i b'a dɔn wulibali le sol a bɛ tiɲɛ fɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ wuli mhm. parce que sabula an jigi dan tɛ mɔgɔ kan ala ta fɔ i ɲɛsin ala ma ala ta kɛ i ye sigi k'a filɛ ala bɛna min k'i ye mhm. est ce que k'a faamu mais ni k'i bɛna mɔgɔ ta fɔ mɔgɔ bɛna a d'i ma bi mais n'u tigɛr'i la don o don o i bɛ si kɔngɔ la dangaden ni duwawuden diferansi b'a la min ye diferansi ba ye dɔ bɛ nafolotigi le miliyariw b'a bolo mais ɲamɔgɔden dangaden ta tiɲɛtɔ le n'a sala a ka kaburu n'i taara jɔ a kan su fɛ i b'a dɔn ko nin ye dangaden de ye dangadenw ka ambassadeur ye est ce que i b'a faamu mɔgɔ min se b'a ye i ba b'i wele ko nin ko bɛ ne la ko n b'a f'i ye n'a kɛ n ye Oh, la vieille là même, il m'emmerde tout le temps, c'est lui qui m'appelle là, et les petits, petits problèmes comme ça. Ka sɔrɔ i bɛna taa k'a d'a ma. Est-ce que i k'a faamu? E dun bɛ, i bɛ mobili san miliyɔn bi naani, miliyɔn bi saba k'a di sunguru dɔ ma. Ka taa sɔngɔ kelen kɛ miliyɔn bi naani soit miliyɔn mugan soit miliyɔn tan soit i bɛ bon san k'a d'a ma i ba bɛn'i wele ko e na nin kɛ n ye wari sɔrɔ ɲa caman bɛ yen o dangaden bɛ se ka wuli ka taa wari baara kɛ ka sɔrɔ kɛ est ce que k'a faamu a bɛ jaabi diɲɛ le o ala ko anw ma o ko anw ni yahudi a ko yahudiya ni nansara ko n'u ka baara ɲuman kɛ k'o sara b'u le ala bolo ala ma fɔ o bɛ don jahanama na dɛ ɔn bɛɛ kɔni b'u taga yɔrɔ lɔn mais ala ko n'u ka baara ɲuman kɛ k'o ka baara ɲuman sara b'ale ala bolo est ce que k'a faamu kan tɛ dangadenya ma est-ce k'a faamu mɔgɔ min se b'a ye i ba b'i wele ko nin ko b'a la so i b'a lɔn ko nin ko b'ile ba la mais ile bɛ sigi ban ko a ye ne demander n'a k'i demander yani i b'a d'a ma i bɛna kuma mugu kɛ ka sɔrɔ k'a d'a ma a diini nin barika t'a la quoi barika t'a la nafa t'a la wa a tɛ sɛbɛ est-ce ka ban barika t'a la nafa t'a la wa a tɛ sɛbɛ o t'i ka nafolotigiya yira ko se b'i ye parce que an ka nafolotigi camanba ye bi o bangebaaw de bɛ buru nɔfɛ sɔgɔma bangebaaw bɛ kɔn ka taa o fo est-ce k'a faamu ni dugu gɛra dɔrɔn bangebaaw bɛ kɔn ka taa sonsori k'u fo o y'a nafolotigiya kama est-ce k'a faamu mhm. o y'a nafolotigiya kama u badenw bɛɛ bamuso ni fakɛ b'o kɛrɛ parce que ni bamuso ma fakɛ bamuso ni fakɛ ma den tɔw kɛrɛ ten a tɛna fɛn d'u ma est-ce k'a faamu ile bɛ se ka miliyɔn tan kunko ɲa kɛnɛ ma mais i ba bɛ na ko i ye waa mugan kunko ɲa ye karamɔgɔ ile bɛ kasi le k'a kunbɛn ba la vie aujourd'hui là je n'ai pas l'argent je n'ai pas ça là mais ni sunguru k'i wele dɔrɔn i prêt ka orange money k'o ye soit ka western union k'o ye soit a ye taa banque la je fais chèque i ye t'a ta i bɛna kuma mugumugu kɛ bamuso la ka sɔrɔ k'a d'a ma i ye dangaden de ye i bɛna mankan ci wariko la ka sɔrɔ k'a d'u ma i ye dangaden de ye suli dangadenya tɛ fɛn kɛ dɛ dangadenya bɛ damina so kɔnɔ i masa fila nin u bɛna fɛn min ɲini i fɛ n'a se t'i ye ala ko di ko an ye kuma ni majigi ye est ce k'a faamu mais ni dɔrɔminna le ko taa dɔrɔ san ka n'a di yan dɔrɔ wari t'i bolo ala bɛ mun de fɔ an ɲɛna i bɛ kuma ni majigi ye